juguman de kan ka sara nka hɛrɛ bɛ min na walima tɔɔrɔ tɔɔrɔla baaraw dama de baraji b'olu dama de la adamaden bɛ sɛgɛn baara minnu la hali baara minnu ka di i yɛrɛ ni ye komi fɛn ka di fɛn ye o dɔw n'i y'o kɛ ni ŋaniya ɲuman ye i bɛ baraji sɔrɔ a la ɔ nka nin yɔrɔ in i y'a dɔn nin kuma ninnu yɛrɛ fɔli a cogo yɛrɛ la o ka gɛlɛn nka hakilima b'a faamu balikuw b'a faamu nin yɔrɔ in na yan n bɛ tarikizu kɛ yɔrɔ min kan n'o ye furuɲɔgɔnw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na min ye alakira filɛ k'a fɔ sallallahu alayhi wa sallam ko baraji b'a la janko n'a ye nin ŋaniya ninnu ta n'o ye ka ɲɔgɔn kisi haramu ma o mana bɔ cɛ fan fɛ o o mana bɔ muso fan fɛ o ko a b'o sara sɔrɔ ka sɔrɔ ko in kɛli ka di aw yɛrɛw ye awa n'an ye nin ta k'anw ka waakiu filɛ ee eh, musow ka sakuwa cayara dɛ musow ka sakuwa cayara israɛlɛ o muso jolijoli bɛ furu la bi n'a nana sakuwa la a mana na maakɔrɔba kunda a mana na karamɔgɔ kunda a bɛ kalo fila bɔ a bɛ kalo saba bɔ ko n bɛ so kɔnɔ foyi tɛ n'a cɛ foyi tɛ n'a cɛ hakilima b'o tɔ faamu i ye muso kɔni kan mɛ foyi tɛ n ni n cɛ cɛ foyi tɛ n ni n cɛ cɛ a bɛ don cogo min a bɛ bɔ ten maa minnu kɛlen bɛ ka walidenw ta k'u bila so kɔnɔ k'u kɛ komi baganw a yɛrɛw bɛ yaala yaala komi wulu u b'a fɔ de ko i kana nin kumaw fɔ tan k'i k'a fɔ ni nɔgɔya ye ko ko nɔgɔya nɔgɔya jumɛn bɛ nin na ka muso furu ka n'a bila so kɔnɔ e de bɛ yaala yaala komi zo i tɛ don so kɔnɔ ni su deux heures trois heures quatre heures tɛ dɔw kalo saba kalo naani kalo duuru foyi t'u n'u musow cɛ parce que kira ka nin kuma in b'a jira sallallahu alaihi wa sallam hali mɔgɔ bɛ se ka nin waleya baraji ɲini kama i muso ka baraji ɲini k'a kɛ sarakati ye ka ɲɛsin i muso ma hali n'o y'a sɔrɔ a koba tɛ e yɛrɛ ye nka cɛ bɛɛ b'i tulo don min kɔrɔ dɔrɔn a ko alakira ko n'i muso wele n'a ma sɔn o tuma na mɛlɛkɛw bɛ si k'a danga a b'a ɲɛ na ko mɛlɛkɛw ka danga ye danga fankelenma don a hakili la k'e tɛ se ka danga e ta in yɛrɛ ka jugu danga ye maa bɛ muso furu alakira ye min yɛrɛ fɔ muso furukun na o ye haramu toli de ye

n'u ye min furu ka bila so kɔnɔ u bolo o yɛrɛ tɛ muso ye bilen walahi ne mana dutigi ka yaala yaala ko kuma na a mana na fɔ ne ye ne t'a faamu cogo si la wa kuma dɔw la a dɔw bɛ yen hali dɔw cɛsirilen bɛ darisu lamɛnw ni muhadara yɔrɔlataaw ni alako baara la nka u musow lafiya tɛ u bolo dɛ nin bonda in na parce que an caman tɛ ka muso mara filɛ dɔwɛrɛ ye nasɔngɔ di n ye wari d'a ma n bɛ fini tigɛ a la n bɛ nin k'a ye n bɛ nin k'a ye nka e yɛrɛ kun tɛ ye ɲɛ na e bɛ fɛn wɛrɛ tɔ fɛn o fɛn fɔ min ni e yɛrɛ tɛ kelen ye heyi i y'a sɔrɔ o bɛɛ bɛ muso bolo koyi walahi ne bɛ nin kuma in fɔ kutuba la n b'a kutuba fɔ n b'a fɔ ni ladamu de ye n'o tɛ min kan ka f'i ye ne y'o dɔn a kan ka fɔ cogo min na ne ye so la a bɛ parce que waajuli lamɛnyɔrɔ ka ca a taa yɔrɔ ka ca o de y'a to an b'a kuma ninnu dabiri dabiri ta e bɛ wele ɲɛ ɛlatu nin b'a bolo nin b'a bolo a hali ti kalo tɛmɛnen ɲɛ n y'a ka moto falen hali kalo tɛmɛnen n y'a ka mobili falen o ye waritigilamaw ka kuma ye an bɛ fɛn bɛɛ d'a ma hali seli la a ɲininka plus de 500 000 francs n ye min don a kelen na e 500 000 don muso la k'o pari k'o sigi so kɔnɔ yen o kelen sigi bɛ so kɔnɔ yen Eh, min ye min ye eh, a tɔgɔ ye di 25 mille don a ta la ka seli k'a muso kɛrɛfɛ o muso lafiyan tɛ ka tɛmɛ muso kan wara de kɛn bɛ musow cɛw ye so kɔnɔ u tɛ se k'u u tɛ se ka foyi fɔ fɛn min don hali a lakalili ka gɛlɛn muso tɛ se ka taa nin fɔ a ba ye kuma dɔw la a tɛ se ka taa fɔ a fa ye hali ni u wele kɛra ka sigi nin problème bɛ furu minnu kɔnɔ a fɔ ka ko b'a sɔrɔ muso kɔni bɛ dimi ten ɔhɔ foyi tɛ n n'a cɛ a mago tɛ n na a tɛ n bonya nka ko yɛrɛ nima yɔrɔ ye min ye o ye nin ye dɛ furu gɛrɛɲɔgɔnya in o de tɛ sen na bilen ɔ o b'a la muso camantigiw fana ta b'a la ba minnu dɔw ye muso caman furu olu ye dɔw bɔ a la ka bila kɛrɛfɛ heyi kabi i bɛ muso ta fila saba naani i yɛrɛ cogoya lajɛ n'a ɲɛci t'i ye i k'a dabila nka kana kɛ ko n bɛna dɔ de ta ka dɔ bila kɛrɛfɛ o bɛ so kɔnɔ a yɛrɛ ye nin tɔɲɔni misɛnnin ninnu an bɛ jɔn ninnu minnu na dɛ nin de bɛ kɛ ka adamaden dɔw halaki u yɛrɛ t'a dɔn u ye min kɛ i ye min kɛ a fɔtɔ filɛ i ye nin de don e e e kɔni hakili latigɛ bɛ ko mɛlɛkɛ t'e danga nka i muso bɛ si k'i danga maa tɔɲɔnen dun ka dugawu ala kira ko ko hijabu t'o ni ala cɛ i muso bɛ siran ala ɲɛ o i muso tɛ siran ala ɲɛ o n'i y'i muso abandonné k'i muso fili so kɔnɔ i mago t'a la i bɛ yaala yaala la i bɛ wuluya la kɛnɛma i muso ka danga bɛ minɛ i ma a tɛ mɛɛn e bolo bɛna ban e ka baara bɛ tiɲɛ i bɛ halaki k'i kɛ yeko fila ye a bɛ minɛ dɛ kira ko maa tɔɲɔnen ka dugawu ko o bɛ minɛ de ko hijabu foyi t'o ni ala cɛ nka anw hakilila bɛ tigɛ de k'a fɔra ko mɛlɛkɛw de bɛ muso danga ko ni muso ma sɔn nka cɛ kɔni ye cɛ ye o ye o ye masakɛ ye ni min ka d'o ye o b'o kɛ walidenw na ee a ma a ma silamɛya faamu dɛ tɔɲɔni tɔɲɔni foyi man jugu ka tɛmɛ sigiɲɔgɔn tɔɲɔ kan maa sigiɲɔgɔn si gɛrɛ t'i la ka tɛmɛ i muso kan an k'an janto nin na dɛ nin ko ninnu filɛ a filɛ ka jamana labɔ janko seni bɛ maa o maa ye an fɛ yan yɔrɔ fɔlɔ musow tun bɛ girin de setigibaw nafolotigibaw minnu bɛ tubabu jamanaw ni fɛnw na o bɛ kɛ ka kewuya sa o bɛ kɛ ka kewuya dɔɔni dɔɔni o ok parce que a bɛ mɔgɔw tun hakili la ko wari de b'a bɛɛ ɲɛnabɔ nka u nana ye ja wari tɛ se ka adamaden jɔyɔrɔ fa wari tɛ se ka adamadenya baara kɛ dɛ donc wari tɛ se ka adamadenya baara kɛ wari tɛ se ka adamaden jɔyɔrɔ fa fɔlɔ bɛɛ tun bɛ girin o maa fasɔnw de kan parce que an fɛ a kɛra seni bɛ maa o maa ye o tɛ adamadenya tɛ maa n'a muso cɛ bilen illa man rahimallah fo ala ye maa kelen kelenni minnu hinɛ ni diinɛ ni limaniya ye n'o tɛ olu kɔni bolo n'a ka d'i ye taa n bɛna nin dɔ ye sini sisan faantan de kɛra sa o de b'i yɛrɛ majigin a muso ye o de bɛ ko to a muso ye n'o tɛ dɔɔnin bɛ maa o maa bolo o kɔni tɛ duman foyi fɔ a muso ye o caman muso tɛ hɛrɛ foyi la muso mana taa so cogo o cogo somɔgɔw kan bɛ i t'i sigi i ka furu la olu b'a fɔ ten parce que olu ɲɛ tɛ dɔwɛrɛ la buranfo wari ninnu ni lahiya lahiya ninnu ni bonya minnu bɛ na so kɔnɔ olu kɔni ɲɛ b'o dama de la ni nin furu sara sisan o y'o bɛɛ jɔlen ye nka n'i nana cogo o cogo i ni ɲɛji ma na heyi den o i t'i sigi i ka furu la t'i sigi i ka furu la koyi a bɛɛ de bɛ a bɛɛ tɛ tan i denmuso ta de bɛ tan ok a bɛɛ tɛ tan dɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ wa fɛn dɔw bɛ yen a tɛ marcher dɛ an ka ko ninnu dɔw lajɛ n'a dɔw bɛ dilan dilan cogo min na a ka fisa ka tɛmɛ société ka taa sigi jɛnɛya ni manamana kow kan dɛ parce que ni nin ko ninnu ganna muso bɛna fɔ k'a bɛ bɔda dɔ ɲini a yɛrɛ ye kuma dɔw la o bɔdaw tɛ kɛ hɛrɛ ye dɛ bana an bɛ wele min bila a ye to an ka siran ala ɲɛ ala kira ko baraji b'a la sallallahu alaihi wa sallam o kɔrɔ ye di kɔrɔ ye ko hali e bɛ se k'i yɛrɛ forcer i muso mago dilanni kama muso yɛrɛ fana bɛ se k'a yɛrɛ forcer a cɛ mago dilanni kama walasa k'a baraji sɔrɔ ka d'a kan ala kira ko ko baraji b'a la sallallahu alaihi wa sallam nka anw ta tɛ baraji ye dɛ anw ta ye min yɛrɛ ka kan o de ma o de ma sɔrɔ n yɛrɛ ka kan ka na ni waliden dɔrɔn ka na bila so kɔnɔ ten a tɛ se ka foyi fɔ o cɛ o cɛ caman bɛ yaala la wuluya la kɛnɛma n'o sigara hali a muso ka telefɔni na don o don i b'a fɔ ko diɲɛ wulila n'a sigara hali dɔɔni a ma muso minɛ ko la dɛ a ka siga dama ee ça fait sariya bolo wulilen bɛ ka bɔ yen ka bolo dabiri bɛ muso de da wala taqrabu zina cɛ ni muso bɛɛ dama ka kan o la o cɛ ni muso ka hadu bɛɛ ye kelen ye jɛnɛya la o u bɛɛ ka kunko ka kan jɛnɛya la o silamɛya ka sariya la hali n'o y'a sɔrɔ adamadenya tabiya b'a to an b'a muso ka lebu bonya ka tɛmɛ cɛ ta kan n'o tɛ jɛnɛya ma daga maa si a ma daga cɛ ye a ma daga muso ye maa si n ye muso furu t'a la n ma muso furu t'a la n furula cɛ ma t'a la n ma furu cɛ ma t'a la ala kira ma rukhsa foyi di k'a fɔ ko ni maa bɛ nin cogo la ko n'a ye jɛnɛya kɛ ko fɛn t'a la o tɛ yen ɔ yanni ka kuma datugu o fana tɛ kɛ dalu ye muso bolo ka jɛnɛya kɛ dɛ ni cɛ kɛra ten ko a tɛ bɔ o cogo la i bɛ se ka furusa ɲini kana sira wɛrɛ bɔ dɛ ni i bɛ se ka bɔ ni kuma in ye kɛnɛma kodɔnnaw ka kuma na parce que an bɛ ko dɔw kɛ maloya ko ye k'o tɛ se ka fɔ fiyewu yɛrɛ a n'a sera hakɛ dɔ la a kan ka fɔ dɛ a kan ka fɔ ɲɛ ka ɲin'a la ni ɲɛ ma sɔrɔ a la awa ɲɛ ka ɲin'a furuko la n'o tɛ o y'i nakun ye muso nakun tɛ k'i bɛna dumuni d'a ma nakun tɛ i bɛna ji d'a ma a nana a n'e de ka jɛ ka sigi ne t'i ye o tuma na muso bɛ se k'a yɛrɛ ta dɛ o tuma na o fana siraw bɛ yen a bɛ se ka bɔ furu in na cogo min na a kana taa sira wɛrɛ minɛ ka d'a kan cɛ bɛ muso furu k'a yɛrɛ tanga ka bɔ haramu de ma muso yɛrɛ bɛ furu cɛ ma a danbe ka kɔlɔsi a ka kisi ka bɔ haramu ma a n'a tilala ka na sira ta sira min bɛna furu kun tiɲɛ furu bɛ nafa min ɲɛ o tɛna na sɔrɔ a la bilen o tuma na ɲɛ ka ɲin'o ko la yan'a ka taa yɔrɔ jan n'o tɛ nin shakwa in aa a ka ca a ka ca musow fɛ bi dɛ a ka ca musow fɛ o ye caya da ye wa muso caman tigiw ta ka jugu a bɛɛ ye o caman ta ye mago foyi t'a la n'a ka di i ye cogo o cogo a kɛ ten mais dɔ den dɔrɔn k'o bila kɛrɛfɛ dɔw ta dalu ye ko a kɔrɔlen bɛ a kɔrɔlen bɛ e ma kɔrɔ a ye ha dɔw ta ye ko k'a k'a kanu dɔgɔyara n dusukun na o cɛ dɔ nana ka n'a fɔ umaru ye k'ale b'a fɛ k'a muso furu sa umaru ko mun na k'a kanu yɛrɛ de t'ale la bilen k'a kanu dɔgɔyara umaru ko galo b'i ye dɛ ko kuma fɔ ni du ma sigi dɔwɛrɛ kan kanu kɔ ko ne ko adamadenya bɛ mini mɔgɔw bɛ n'i lagosi ni kumakan minnu ye o ɲɛsiranya bɛ mini hɔrɔnya bɛ mini a ka tila ko kanu bɛɛ de bɛ to senna ten wa b'i fɛ n b'i fɛ in tɛ ko o tɛ ko bɛɛ daminɛ na wa aa hali adamaden yɛrɛ ka fɛn santaw i bɛ fɛn fɛn dɔw sɔrɔ kuma dɔw la e yɛrɛ bolo ayi ni foyi tɛ se ka diya ne ye ka tɛmɛ nin kan non n ka telefɔni si ma deli ka diya n ye ka tɛmɛ nin kan i ma deli sɔɔni a bɛ kɛ ten i kɔrɔ bilen wa o de y'a to ala y'a fila de fɔ wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma a daminɛ ɲɔgɔn kanu bɛ yen o nka hali n'o bɔra yen i tɛ hinɛ a la maa minnu bɛ kɛ ka walidenw bila ten k'u kanu dɔgɔyara olu dusukun na wa kekuya yɛrɛ tɛ fiyewu i k'o fɔ muso ye ne yɛrɛ m'a dɔn adamadenw min y'an sɔrɔ bi e yɛrɛ k'i muso sigi k'a fɔ i da la vraiment ko o kanu dɔgɔyara i dusukun na k'e e t'o fɛ bilen e o taara sa o o tora e kunna sa o i i y'a jogin dɛ hmm? e yɛrɛ e ta e fɛ kuma caman fɔ nin ye ka kɔrɔ dɛ mɔgɔw mɔgɔw b'o de kɛ sisan u bɛ muso sigi ko vraiment ale yɛrɛ bolo o de ye diinɛmɔgɔya ye n y'a sigi n ye tiɲɛ fɔ a ye e e hakili la ko tiɲɛ bɛɛ de bɛ fɔ tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔ koyi n t'a fɛ k'i nɛni nin yɔrɔ in na yan nka nin tɛ keguya baara tɛ adamaden tɛ tiɲɛ bɛɛ fɔ tiɲɛ dɔw bɛ yen i b'o to i kɔnɔ i bɛ sa n'a y'i kɔnɔ i muso hakili la k'i a ko ka di i ye ka tɛmɛ bɛɛ kan ka sɔrɔ a a kanu fiɲɛyalen don i dusukun na o mais n'e m'o fɔ ale t'o dɔn o. ala ye dusukun dusukun kɔnɔ ko kɛ adamaden halala de ye innahu alimun bi dhati sudur ni ala yɛrɛ tɛ jɔn dusukunna ko fo n'i yɛrɛ y'a bɔ k'a jira maa min na o de y'a to munafigiw k'u ye silamɛw ye k'olu ye muminiw ye a ma dɔn fo ala kɛlen ka wahyu jigin k'a fɔ ala kira ye n'o tɛ maa si tun t'a dɔn ɛɛ diɲɛ waati la kow de la n'a kanu dɔgɔyara e tɛ e t'o mara yen wa i t'a ka hakɛ d'a ma wa a kanu tɛna a tɛ se ka tila ka na wa ɛ fɛn min a kun nana e taara a ta tuma min yala a kanu tun bɛ yɔrɔ o ɔ n'a a dɔ bɔra a la a mara kɛ laala dɔ na na dɔ na fara a kan ko adamaden bɛ ka kanu adamaden hali limaniya bɛ jiidi a bɛ nagasi janko kanu tuma dɔw la adamaden bɛ ko goya i ye hali an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ hali an cɛ dama maa bɛ ko dɔ k'i la i b'a karisa wa n y'a haramu karisa wa fo ka taa an sen tigɛ ɲɔgɔn kan maa ye nka o maa kelen in bɛna ɲumanyaba dɔ k'i ye i bɛ ɲinɛ tɛmɛnen in kɔ pewu a bɛ kɛ komi i k'a kunu o tɛ kɛ wa n ko de y'a to kuranɛ aya nana n'a ye ko a bɛ se ka muso dɔw kɔn o b'a sɔrɔ ala ye hɛrɛ caman kɛ muso in na e ye i t'a kalama o dɔ bɛ se ka kɛ a bɛna den barikama dɔ wolo i ye a dɔ yɛrɛ bɛ se ka kɛ a tɛna den wolo i ye koyi nka nin de bɛna e kɔrɔlen dɛsɛlen ladon i bɛ munkunmaya k'a la dɔ nɔfɛ o b'a sɔrɔ e kabi i mana bana o taara so nka e t'o kalama o wallahu ya'lamu antum la ta'lamun ɲɔgɔn jigitugu yɛrɛ de bɛ kɛ ka taa ka bɔ adamadenya na mɔgɔw ye min miiri bi dɔrɔn komi an silamɛlama de bɛ kɛ ka nazaraw ka hakilila ta o ye jumɛn ye i k'i ka plaisir kɛ dɔrɔn min ka di ye nin de ka di ne ye bi n b'o kɛ nin goyara n ye bi n b'o la parce que wari bɛ n kunna e filɛ ni wari kun t'i kunna i t'a kɛ o fa e fantannin kule kule jumɛn sinna ka ban muso la ten k'a ko goyar'i ye n ko setigiw de b'a kɛ minnu bɛ se ka sini bɛɛ ka dɔ bila a nɔ na n ko olu de b'a fɔ ka caya o ye tiɲɛ ye dɛ a y'a lajɛ a 99 pourcent bɛ yen min bɛ se ka dɔ bila a nɔ na sini o de b'a fɔ k'a nege bɔra a la walima caman bɛ min kunna nka fantan n'a musonin kelen o ka sin k'o labila ten ko o nege bɔra a la e delila k'o ye u ye muso di dɔw ma yan ko k'u t'a fɛ o kɛra bamakɔ yan dɔw kɛra an ɲɛna u ye fa ni ba somɔgɔw ye muso ɲini ka d'a ma u ka laadalamuso a ko a t'a fɛ ko ale yɛrɛ de t'a fɛ k'a ye u y'u bila so kelen kɔnɔ yen ko a t'a fɛ ko a t'a fɛ u tilala ka den sɔrɔ yen ɲamɔgɔden tɛ dɛ i k'a mara yen wa i tɛna na k'a fɛ ye wa e de m'a furu wa ɔ a tɛ nin ko ninnu juguya dɔn fo ni nin juru sarali nana daminɛ a denmusow la kuma min na o don de i bɛna a dɔn k'i kun ye kojugu kɛ fa kama tadinu tudan walahi jurudon ye juru sara ye maa minnu filɛ u bɛ nin ko ninnu kɛ bi u tɛ siga yɛrɛ a dontɔ don hali diinɛmɔgɔ dɔw hakili la o y'a kɔnɔ ko muso furusa tɛ baasi ye ko istibdalu fɔra nɔ n'a nege bɔr'i la i k'a bila o ka fisa i k'a tɔɲɔ i k'a mara kana negebɔ in jira a la o fana ka fisa i k'a bila ye dɛ wa e bɛ se k'o kɛ n'i ka cɛya ye ni ala ka dɛmɛ ye o bɛ se ka kɛ i bɛ se ka muso mara i kunna a nege t'e la bilen dɛ nka i b'a ka hakɛ dafa i bɛ ko bɛɛ k'a ye a yɛrɛ t'o dɔn fa se bɛ ala ye ala bɛ na ni yɛlɛma ye nka maa minnu bɛ kɛ k'a kɛ bi ni diinɛ tɔgɔ ye a foyi ma ye ala kira la sallallahu alaihi wasallam asalafu salih ala jɔn ɲuman tɛmɛnenw a ma ye olu la wa hɔrɔnya tɛ furu bɛ siri don min na a tɛ siri nin kan a bɛ siri furutututu de kan a ka di ye bi hali n'a goyar'i ye a mara ne m'a fɔ furusa ye haramu ye dɛ nka a tɛ i t'a ye hɔrɔnw ni maa sɛbɛw ka furusa la ko dɔrɔn a nege bɔra n na n y'a bila e nin nin cɛ ka jugu dɛ e dɔgɔmuso mana na i sɔrɔ so don o don k'a cɛ ko k'a bilala i ko k'i ye mun k'a la ko foyi cɛ yɛrɛ welela k'a ye mun k'i la a ma foyi kɛ n na mun don a a nege bɔra n na de a yɛrɛ ka a ye kuma in lajɛ kɛ a i denmuso taalen kɔnɔya fila saba k'a cɛla la o nana i sigilen sɔrɔ don dɔ ko cɛ ko ko furu sara i ko mun kɛra i n'a kɛlɛla a ko an ma kɛlɛ n doni i n'a fa n'a ba kɛlɛla ayi foyi ma kɛ i ye cɛ yɛrɛ wele ko a kɛlɛla a ko foyi ma kɛ an furu dun sa kun ye jumɛn ye a nege tɛ n na de a nege bɔra n na quoi kanu fiɲɛyara nin sugu ɔ n'o n'o daminɛna a denmusow la don min na n'o daminɛna a dɔgɔmusow la don min na o don a bɛna a ka baara tɔnɔ ye bari an ka sabali ko bɛɛ tɛ kɛ adamaden sago ye dɛ wa ala bɛ adamaden yɛrɛ lajarabi k'i lajɛ a b'i lajarabi k'i lajɛ o de y'a to yanni furu ka kɛ a bɛ fɔ taa muso filɛ a lajɛ a bɛ bɛn i ma wa kɛ sariya hali sariya bɛ fɛn minnu bali walimuso yeli la a y'o bɛɛ sira dayɛlɛ walasa kabi kelen i ka a ɲɛ bɛɛ dɔn ka sɔrɔ ka don a la i kana waliden jigi tigɛ parce que ko in ka jugu muso ma ka se hakɛ min na cɛ ta tɛ ten koyi e ta ye dɔrɔn n y'a bila ten n ye dɔ ta e taara nin furu ka na k'a kɔrɔ kaban ka kɔnɔya kelen fila ka sɔrɔ ka a labila k'a nege bɔr'e la walima bɛɛ bɔra a kalama k'a furula suko ni dugujɛ cɛ furu sara mun bɛna fɔ sa kuma caman mɔgɔ bɛ ɲugu muso furu salen de la k'a fɔ ko a tɛ furu ɲɛ a donna dɔ la a bɔr'o la a donna dɔ yɛrɛ la a bɔr'o la ka na ka furu kɛli nɔgɔya an bolo ten k'a dabilali nɔgɔya an bolo ten an b'o min na nin ye silamɛya tɛ dɛ hɔrɔnya tɛ dɛ an danbe tɛ dɛ i muso mara i ka siran ala ɲɛ i muso la i k'i seko kɛ nin kuma in nin y'a kuma ɲɛbila ye ni ala sɔnna a ma a kuma tɔw bɛ ɲɛfɛ ne tɛ sakuwa cayara dɛ n'a kɛra anw da tilamɛ ko k'an bɛ ɲɛfɔli gansan ye nka n'a waleya nana a hinɛ yɛrɛ de bɛ kɛ ka dɔgɔya ka bɔ adamadenw na ɲɔgɔn hinɛ minɛ ɲɔgɔn jigitugu o bɛ kɛ ka dɔgɔya ko fɔlɔ an ka fɔlɔmɔgɔw tun bɛ furu dɔw kɛ yan jigitugu de kama hakili la ko kɔrɔkɛmuso sigi min n'a tun b'an ka laada la hakili la ko a bilama hakilila minnu bɛ yen bi fɔlɔ a tun tɛ ten koyi fɔlɔ a dɔw b'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛna kɔrɔkɛmuso min ta i t'a ta muso ko foyi kama tuma dɔw la a si yɛrɛ ni e ta ka kan wala a ka kɔrɔ i ye walima a ye den sɔrɔ a ka ca den tan ni kɔ ye nka nin ka na taa kɛ maa fɔlɔfɔlɔ la a furu bɛ siri dɔgɔkɛ ma walasa a ka to du kɔnɔ yen a tun bɛ kɛ o de kama kɔrɔkɛ bɛ sa k'a muso balikulama to a ka kɔrɔ dɔgɔkɛ min ye walima a ni dɔgɔkɛ min ka kan filanya la ni a t'a a t'a a ko foyi t'a ye nka a tun b'a ta mun kama k'a jigi sigi a laada tun b'o de kan an fɛ yan nka an ta bilama ma nka bi an kɔni ko min ka d'an ye dɔrɔn min ka d'an ye dɔrɔn de ye ne ka plaisir non vraiment non n yɛrɛ de ni t'a fɛ bilen quoi n ko kɛra komi mɔgɔw b'a fɔ ko adamadenya de taara ka bɔ an na quoi e maa bɛ se ka maa sigi k'a f'i fa y'i da la ko e t'a e t'a fɛ bilen ah n'a i muso y'o f'i ye kun ni muso ye cɛ wele k'a sigi tiɲɛ na karisa e yɛrɛ de ko man di ne ye bilen